ngolo jara a ye mɔsiw kɛlɛ n'o ye yatenga ye a ser'u la k'a daminɛ u yatenga wegiya ka taa bila kurusa banakɔrɔ laginɛ o bɛ sigiri jamana kan k'a daminɛ abijan tɛngɛrɛla ka taa bila muruja o de ye larizɛri ye segu segu dugu naani maraka dugu kɔnɔntɔn do dugu tan ni fila segu ani saro kuku ani mbɛba yanni mbɛba ye Welengana ani weta weta bɛ ba kɔfɛ ala seku umaru ani bɛnbakɛ ye kɛlɛ de kɛ weta a ye kalo saba de kɛ a ma se ka don weta o don kɛlɛkɛ damelakaw de ye kɛlɛkuntigi ye kalo saba ala seku umaru ka maabɔ y'a ɲininka ko seyidu den ani ayise den ko an b'a dɔn i ko ala ye dugu bɛɛ d'i ma ko nka k'i filila ko weta t'a la e k'i ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ tɛ anw bɛ t'i sanga kasi aliwara futa o don de mori ko ko k'ale sen fila siri n'a ka jalamugu ye foroba kɔlɔn min bɛ yen a ye jiri d'a da la n bɛna ala deli kɛ n bɛ kaliwa kɛ ka ji ɲini ala ka ji suru weta kan npogotigiw de bɔra fɛrɛ la ka taa sɔrɔ dugutilama fɛ morikɛ dulonnen don ko ee ko mori y'i kɛ tonso ye ko mori ko anw ka yɛlɛ jirijan kan ko laji mori y'i kɛ tonso ye ko mori ko anw ka yɛlɛ jirijan kan ni banankɔrɔkaw ye bɔnjalan sigi sini u bɛ dɔnkili in da k'a daminɛ ka taa bila kirango jarajan de tun bɛ kirango ngolo jara a denkɛ fɔlɔ ye bamuguji jara ye bamuguji ba ye bitɔn kulubali denmuso ye makuru ngolo jara a denkɛ filanan o ye mɔnzɔn jara ye o ba ye makɔrɔ ye o ye tukɔrɔ mamuru denmuso ye Ngolo Jara a denkɛ sabanan o ye Juba Jara ye a y'o sigi Kulukɔrɔ k'e k'i sigi Kulukɔrɔ yan ni suraka ni kɛlɛ bɛna e bɛ kɛlɛ kunbɛn Segu b'i sɔrɔ yan o Juba Jara Mana Jara de bɔr'o la o ye Manabugu sigi o bɛ Kulukɔrɔ mara la Baki Jara de bɔr'o la ka Baginda sigi Bamakɔ. jara jamana in bɛɛ y'i ta ye k'a daminɛ tɛngɛrɛla abijan ka n'a bila muruja nin bɛɛ y'i ta de ye jara i tɛ dunan ye nin dugukolo in bɛɛ y'i ta ye jitigi ni maatigi mɔden kɛlɛtigi ni fɛlɛtigi mɔden mugutigi ni nɛgɛtigi mɔden bamanan misikantigɛ sɔjigi mɔden ko dingɛ tɛ senko kunun nka a bɛ ni kuma caman karaba jara k'a daminɛ fo marakala a bɛ taa n'a ye fo bamugu bamuguji jara o ye ngolo denkɛ fɔlɔ ye bamuguji alihamudulila arabi alamina bamuguji a ma kɛ maa faama ye nka a kɛra kɛlɛmasa ye o bamuguji ale de ye bajala sen cɔngɔni fala kɔnɔ ka taa bila bamugu bolo la o don minnɔgɔ bɛ bamanan faa alihamudulila arabi alamina bamuguji jara de ye bajala sen a dan bɛ bamugu dɛ

n ko ŋana dɔ bɛ sa segu ŋana dɔ bɛ wolo segu ni mali ko ɲaamina k'a y'a to an ka taa segu a bɛ ɲɛnabɔ yan de yan de ye segu ye dɛ siga t'a la ni segu den dɔ tununna dɔ bɛ bila k'a ɲini an k'an se ɲɔgɔn ye segu o ye dunanw de ko ye nɔntɛ segu dugulen dama bɛ ɲɔgɔn dɔn nin ye dugulen kɛnɛ de sigilen ye dugulenkaw de bɛ fɔ yan ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'aw sara ni hɛrɛ ye ala kira lahɔrɔma kama sali ala